Cinnte, bhuel, ag níos luaithe i mbliana ag comhdháil Aontas na Mac Léinn in Éirinn, sin an t-imeacht bliantúil náisiúnta ina ndántar na cinntí móra don eagraíocht, rinneamar an cinneadh fáil réidh le ainm USI, Union of Students in Ireland, mar ainm na heagraíochta agus leanúint ar aghaidh le hAontas na Mac Léinn in Éirinn. An t-ainm Gaeilge mar an t-aon ainm atá ar an eagraíocht. Roimhe seo bhí bhí dhá ainm ar an eagraíocht go teicniúil, bhí USI agus AMLÉ ann ach dáiríre níor baineadh úsáid ar bith as AMLÉ riamh agus fiú ar an iar-lógó bhí AMLÉ níos lú, bhí, bhí an t-ainm sin i gcló níos lú ná an Béarla agus ní raibh an t-acrainm AMLÉ le feiceáil fiú. agus dá bharr sin rinneamar an cinneadh gur cheart dúinn ainm Béarla na heagraíochta a bhaint le go n-úsáidfí an t-ainm Gaeilge. Is difríocht é seo, dar liom, agus bhfuil mé ceart chun a rá gur úsáideann sibh like AMLÉ in áit an t-ainm fada go ginearálta in áit Aontas na Mac Léinn in Éirinn?
Sin é, AMLÉ, sea. Ó, so fuaimníonn sibh é AMLÉ an é, an ea? Fuaimníonn.
Ok, cool. Ok, agus ó thaobh AMLÉ agus an Ghaeilge ag an leibhéal tríú leibhéal in Éirinn i gcoitinne, an gceapann tú go bhfuil ag éirí go maith libh san eagraíocht agus leis an nGaeilge i gcoitinne ó thaobh oideachais tríú leibhéal de, a Phádraig?
Ah bhuel, níl ag éirí leis an nGaeilge ag leibhéal ar bith den chóras oideachais faoi láthair. Ní dhéanann ach níos lú ná 1% de mhic léinn tríú leibhéal cúrsa a mhúintear trí mheán na Gaeilge agus níl sé sin inmharthana do thodhchaí na teanga in aon chor. Agus má tá sé i gceist ag an rialtas go mbainfear an sprioc earcaíochta amach atá luaite in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2021 go mbeidh 20% d'earcaithe san earnáil phoiblí inniúil sa Ghaeilge faoin mbliain 2030, caithfidh an Rialtas reachtaíocht a rith láithreach bonn chun go mbeadh tuilleadh dualgas ar ollscoileanna cúrsaí trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil nach mbaineann leis an teanga féin mar, faoi láthair, a. Ní féidir staidéar a dhéanamh ar rud ar bith ach an teanga féin trí mheán na Gaeilge ach amháin b'fhéidir cúpla modúl gnó agus dlí, cúpla modúl gnó in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus modúl dlí amháin, ceapaim, i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Ach, agus ní leor é sin in aon chor. agus mar sin mar eagraíocht tá muid, agus tá mé féin mar leasuachtarán don Ghaeilge, bím i gcónaí ag stocaireacht ar pholaiteoirí faoin gceist sin. Bhí mé sa Dáil an tseachtain seo i gcomhchoiste an Oireachtais don Ghaeilge is don Ghaeltacht agus bhíomar ag plé ceist an oideachais tríú leibhéal trí Ghaeilge. Yeah, chonaic mé thú ar Nuacht TG4 cúpla lá ó shin. Em, just rinne mé dearmad ceist nó dhó a chur ort, em, ansin, just ó thaobh, eh, athrú, eh, ainm an, eh, eagraíocht. Em, an raibh, like, díospóireacht mhór, eh, agaibh faoi nó an raibh sórt daoine go ginearálta san eagraíocht i bhfabhar an t-athrú? Ah, ceist mhaith. Bhuel, eh, bhí, bhí díospóireacht mhór ann, cá nach raibh, bhí, bhí díospóireacht. mhór fhada ann ach tá an t-ádh linn is dócha, tá an t-ádh le pobal na Gaeilge go mbíonn muid in ann teacht le chéile agus bheith aontaithe ar son ar son ár gcúise agus sin a tharla ag an gcomhdháil i mbliana. Tháinig oifigigh Ghaeilge agus oifigigh agus toscairí a raibh Gaeilge acu le chéile ag an gcomhdháil le labhairt ar son an rúin agus faoi dheireadh, bhriseadh.
Yeah, agus em an bhfuil an próiseas sórt eh curtha i gcrích anois, like mar, bhuel bhíos ag breathnú mar shampla ar bhur eh chainéal YouTube le déanaí agus tá an sean-ainm ann, so tá sé fós mm i bpróiseas, an bhfuil?
Tá, is dócha go bhfuil an próiseas eh fós ag dul ar aghaidh ó thaobh gach rud a athrú, tá beagnach gach uile rud athraithe, againn um an dtaca seo ach tá, is dócha go bhfuil cúpla rud fós fágtha. OK.
Is cuimhin liom em bliain nó dhó ó shin go raibh eh rún glacaithe ag Comhdháil agaibh eh like nuair atá sibh eh as as seo amach ag eh cur amach preasráitis go mbeadh na logainmneacha Gaeilge ar chontaethe in Éirinn a úsáid. An bhfuil an polasaí sin fós eh i bhfeidhm?
Ar an drochuair, chuaigh an polasaí áirithe sin in éag i mbliana ag an gcomhdháil ach tá mé féin ag féachaint le hé a thabhairt ar ais i mbunreacht na heagraíochta. Roimhe seo, bhí sé mar shainordú ar na hoifigigh sin a dhéanamh ach b'fhearr liomsa go mbeadh sé mar chuid den bhunreacht. againn.
OK, OK, deas cloisteáil caint faoin nGaeilge san eagraíocht agaibh agus ag an leibhéal, tríú leibhéal in Éirinn i gcoitinne. Féidir leat insint dom fúmar cad iad na topaicí is mó eile atá ag cur as do scoláirí tríú leibhéal sa lá atá inniu ann? Tá fhios agam, cloisim a lán caint faoi chúrsaí lóistín mar shampla, sin an-mhór, nach bhfuil?
Cinnte, agus is dócha dáiríre gurb í ceist an lóistín an cheist is mó faoi láthair ag dó na geirbe do mhic léinn tríú leibhéal. Níl dóthain. tithíocht saintógtha, mar a deirtear, do lóistín saintógtha do mhic léinn tríú leibhéal ar fáil in ollscoileanna ar fud na tíre agus fágann sé sin go mbíonn ar aontais mac léinn dul chun sráide chun chun iarraidh ar dhaoine, chun feachtais phoiblíochta a dhéanamh ar ar digs agus mar sin de, toisc nach bhfuil go leor lóistín ar fáil do mhic léinn faoi láthair, agus is mór an t-údar náire é sin don earnáil ar fad. Ach seachas an tithíocht, déarfainn go bhfuil béim mhór ar tháillí na mac léinn faoi láthair, toisc go bhfuil an tAire James Lawless, tar éis an méadú a bhí i gceist aige a chur i bhfeidhm, a laghdú giota beag, ach is méadú atá ann go fóill agus cé go bhfuil an rialtas ag triail margaíocht a dhéanamh air mar laghdú, is méadú atá ann. go fóill agus tá muid anois ag smaoineamh ar na chéad chéimeanna eile le dul i bhfeidhm ar an rialtas le cur in iúl dóibh go láidir gur cheart dóibh an earnáil a mhaoiniú níos fearr seachas tuilleadh airgid a iarraidh ar theaghlaigh agus ar mhic léinn. An mbeadh sibh i bhfábhar go nach mbeadh táillí ar bith? do do oideachas tríú leibhéal? Tá sé sin ar cheann de na polasaithe atá againn, cinnte, agus bíonn ár gcuid oifigeach ag stocaireacht chuige sin agus iad ag caint leis an Aire Ardoideachais. Tuigimid gur próiseas fadtéarmach a bheadh i gceist leis sin ach dar linn nach mór don rialtas, tús a chur leis an bpróiseas sin chun fáil réidh leis na leis na táillí tríú leibhéal go hiomlán toisc go gcreidimid gur cheart go mbeadh gach duine in Éirinn in acmhainn oideachas tríú leibhéal a fháil más mian leo.